Mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yandi tv la aw ni yan tuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la mali jamana ye tasibila labankɛ ka ɲɛsin general d'armée sajo kamara ma ni ale tun ye an ka ministre d'Etat kɔ an ka finitigilakaw ale ni kɛlɛcɛkɔrɔw ka minisiri min ni ale tanyana abiri kalo tile mugan ani duuru binkanniwalew senfɛ san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ in na a ka suturali minnu labɛnna jamana fɛ o kɛra alamisadon na abiri kalo tile bi saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ place d'armes génie militaire la kati a tun ɲɛmaya bɛ an ka furancɛlafanga ɲɛmaa general d'armée asimi goyita bolo ka kɔn suturali ɲɛ veillée funèbre o labɛnna a ye n'o ye ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawudon kɛ ani ka tasibila kɛ banbagatɔ ye o labɛnna k'o kɛ EMIA promotion 24nan mɔgɔw fɛ n'o o yɛrɛ ye banbagatɔ ka promotion ye suturali kɛnɛ kan tasibilaw ka taa fara o kan a ye ɲumanya minnu kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen y'i ta fɔ o kɔ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa tɔgɔ la minisiri ɲɛmaa general de division Abdoulaye Maïga ale ye jamana ka tasibila ani u ka dugawudonw laseli kalan jama ye abiri kalo tile bi saba in na alamisa don san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa general d'armée asimi goyita ale ye ayɛsi fara ɲɔgɔn kan kulu ka ciden kulu dɔw bisimila kuluba min tun ɲɛmaya bɛ burkina faso finitigilakaw ka minisiri general de brigade célestin simporé bolo min tun nana Niger ale ni Burkina Faso tɔgɔ la sanga foli ani dugawu don kɛ an ka jamana ɲɛmaa ye ka sanga ni an ka ministre d'Etat général d'armée Sajo Kamara ale ka fatuli ye min kɛra avril kalo tile 25 tɛmɛlen o kɔfɛ tuguni a tilala ka Guinée jamanaw ka cidenkuluw fana bisimila minnu fana tun nana sanga foli la A ka ca ni taji citerne kɛmɛ seegin ani bi saba ye o de sera an ka jago ko ka ɲɛnabɔyɔrɔ soba olu ka parking la ala ni u ka boloɲɔgɔnma sabu u ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ ni taji citerne dɛmɛ dɛmɛra ka se an ka stationw kɔnɔna la walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka taji sɔrɔ cogo min nɔgɔya la o kɔ u ye wele bila an ka opérateur économique ma bɛɛ lajɛlen ka siran bɔ a dusukun na u ka taa n'u ka baaraw taacogo ɲuman ye walasa taji kana kɔli jamana kɔnɔna la kucalakaw tasuma kasara dɔ ye olu ka suguba kɔnɔna sɔrɔ arabadon nɛgɛ kanɲɛ mugan wagati n'o kɛra sababu ye ka se ka cɛnniba don u kunna jateminɛ fɔlɔ minnu bɔra olu y'a yira k'a fɔ ko kiyɔsi bi wɔɔrɔ ani duuru olu de jenina ni tasuma kasara in sen fɛ min bɛ taa se fɔ sefa wari miliyɔn kɛmɛ fila ɲɔgɔnna bɔnɛko ma o kɔ ala ni jamana kɔnɔdenw ale ni sapeur-pompier mɔgɔw ka wulikajɔ sababuya la u sera ka tasuma in faga maa ni ma to a la nka tasuma in wulikun o ma se ka dɔn fɔlɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka se ka o kun ɲini dɔn ani kunnafoni sentelima ninnu kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ dɔ ye n'an k'o ma ko beach handball n'o ale bolola ntolatan ye min bɛ kɛ cɛncɛn sanfɛ o ɲɔgɔndanba min bɛ kɛ farafinna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye a championnat d'Afrique ye ale tako fɔlɔ kun kɛra avril kalo tile mugan ani naani ka taa bila a mugan ni wolonwula la lomɛ togo faba kɔnɔna la o kɛnɛ kan an ka jamana ye jɔyɔrɔba sɔrɔ sabula o musomanw ani o cɛmanw mali ye a senfa fo ka se ka jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ n'o o ye médaille de bronze ye ninnu tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati na yandi tv sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sentelimaw wɛrɛw kɛnɛ kan